by Father's Day. Yes.
And uh, also we have our father here, Father mm, David. Father David. Uh, was born today, so mm. wish him the very uh, best. Mm. Uh, naona mnacheza na umma wako. Yes.
masimba zambiri tu masimba zambiri za umoyo wao zone kuti alesa makondo eh of course kuti maitanidwe yake wa kumalizana nawo Yeah. pa chizungu amanena kuti everyone has a purpose Oh, yeah.
so when you get to be in line kapena kumakhala moyo umene ukulingana ndi cholinga chako chimene namalenga ana akulengera moyo umaumva ukoma kubasi very much true ine ndili ndi eh, the daily times mafuna ta- mwe- mutatsogola ndinu kumeneko kuti ku the nation kuli zotani

urged Beijing to expand access for Malawian exports as part of efforts to drive economic recovery, job creation and export growth. Um, ambassador wa dziko la China ku Malawi dzulo anakakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika kumeneko ndithu um, mtsogoleri wa dziko lino wapempha dziko la China kuti kodi mutatipatsako mpata bwanji kuti ife ngati dziko la Malawi tizitha kutulutsa katundu wathu mdziko muno kuti Yes. azigulidwa kwa kumisika ya ku Chi- ya dziko la China Mm. zimene zikhoza kuthandiziranso kwambiri pa nkhani ya kupezeka kwa ndalama zakunja oh yeah yeah uh, choyambirira umafunika kudziona kuti munthu amene ndikugwirizana naye ali m'chiyani eh, chifukwa mgwirizano wina uliwonse umayang'ana zimene ungapezepo so no it's a good move uh, china is already gone in terms of um, business and eh, mwina zochuluka tiki- zinthu zambiri zimene china tingaone kuti mgwirizano ngati umenewu tingapindulepo Ah, no sitingasimbe pano ah, chifukwa nzoonekeratu nzodziwikiratu Eh, ndikosiyana kuti mwina nonse mukuvutika mm. ndiye mukhale pamgwirizano okay yeah sipamalepherabe kena kake you know kuti dziko lina lililonse lili ndi okay chinthu china chilichonse chili ndi ubwino ndi kuipa kwake yeah, you're right. mm.
dziko lina lililonse lilinso ndi ubwino mm -hmm. ndi kuipa kwake oh, so yeah. ubwino kawiri kawiri sukhala ofanana okay ife tikhozokhala neighbor wa zambia yeah. koma zambia mm -hmm. is very well known kunjako as dziko limene kuli for example copper mm -hmm. kumalawi kuno is not known for that No, they we are didn't. known for other things as well so we can still benefit We can still benefit. neba na neba inu mukhoza kuwabwereka mchere inuyo mchere mulibe koma shuga muli naye neba mchere ali nawo shuga alibe Ndizoona.
kumakhala nkhani yothandizana basi No, ine nda nda- ndafulumira kulapa eh, ndipo ndizoona mwachita zimene bwino mwayankhulazo. mwachita bwino Well, MCP opts out of plane crash uh, probe team dzulo kuno ku- kunali ndithu nkokenkoke ku nyumba ya malamulo. Nkhani yake ndiyoti uh, kafukufuku watsopano ayenera achitike pa nkhani ija ya ndege imene idapha Chilima ndi anthu ena 8 komatu kumeneku atalengeza mayina kuda pezeka kuti kwachitika mpungwepungwe. Munachita follow nkhani imeneyi kapena? Uh, yes, uh, dzulo speaker wa nyumba ya malamulo analengeza kuti uh, komiti imene ichite kafukufuku watsopano wa ngozi imeneyi uh, mukhala an- aphungu 13 Mm. pa aphungu 13 wo folo akuchipani cha dpp atatu akuchipani cha mcp mmodzi wa utm mmodzi wa udf mmodzi wa PP, atatu a independent. Ndiye chimene chidatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke nyanga chinali chonena kuti a mcp akuona kuti atatu a independentiwo ndi anthu oti akugwira kale ntchito ndi chipani cholamula which means in translation dpp has seven members not four I see. which means akuona kuti zotsatira za kafukufuku ameneyo zikatuluka might not necessarily be fair according to mcp and later on they decided to withdraw kuti chabwino ngati zikhale mwachonchomo ngati pakhalebe kukakamila kuti ma members wo akhalebe momwemo it means kuti ngati mcp sititenga nawo mbali mukafukufuku ameneyi and i know it was also a topic pa chidzulo dzulo. and i had a great reaction ya dzulo imene ikuoneka kuti amalawi eh, amalankhula oh yes hey, ali ndi kuwamvetsera zambiri zakukhosi Eh, umati koma ya analankhula ndithu maganizo awo ambiri ananena kuti ndimene ndinatola konko kuti mcp ah, ilakwitsa ikapitira ndi ganizo limenelo chifukwa amalawi si kuti anapereka judgment kwa iwo kuti anali mboma ndi kuti iwo ndamene adalakwitsa ayi koma akungofuna kuti pakhale fresh inquiry. Eya ndiye iwo ngati akudziwa kuti they are clean malingana ndi kulankhula kwa amalawi sakusowekera kuti achite moganizira zambiri kaya nambala itakhalamo munthu mmodzi ndi representative ibe basi ameneyo Ah, potengera kuti majority imayenera ikhale ku dpp chifukwa ndilo boma lolamula Ah, iwowo ndiye kuti anthu awiriwo akuti analokwanira malingana ndi amalawi so kafukufukuyu tione kuti kodi akhale bwanji koma amalawi they reacted i think motsutsana kwambiri ndi ganizo lochita withdraw kuti ife sitikhala mu commission imeneyi Yes. ya so iwo ndi adindo ndikhulupirira kuti akhala akuona kuti apanga bwanji you know chimene chinadabwitsa pang'ono uh, Simplex Chithyola Banda atalankhula kulankhula kwawo poyambirira kunali kwa kuoneka ngati akuchita ah, achita chiganizo choti saonekeramo chifukwa chakuti um, adapanga kalewo kafukufuku kawiri Okay. ya ndiye eh, kupita kwa nkhani ndiye kuti po atola nkhani kufunsa machitiranji izi nzina zotero pamene pamaoneka kuti ah, ndi nkhani so yakuchepa kwa nambala imene akuiona so as a matter of fact nkhani yakuchepa kwa nambala anayipanga raise ndi amati chief whip oh yes that one. amene ali a moses kunkuyu Yes. a chief wa chipani cha mcp ku nkhani yonena kuti akuona kuti sizikubalansa
of which i understand chifukwa chonena kuti sinanga mukati mumvetsese nkhani ya ngozi ya ndege already amalawi ambiri anakhazikika kale pa chinthu chimene akuona kuti ndi chilungamo chimene chinachitika pa tsiku limene lija yeah true

sangayipange of course extend sangakhala anthu ambirimbiribe chifukwa chonena kuti ndi nkhani ya time and money Ah, i- akachitsegulaso kwambiri kuti mwina akhale mu anthu ambirimbiri aona kuti mwina asiyirani I see. si- siyigwira koma one thing i would say is that mwina anthu omwewo 13 iwo nambala yangu ikanakhala more Eh. eh, um, I- only personally, I don't know. One person from UTM for me doesn't feel like a, uh, it doesn't feel enough.
Ah, amalawiso anatero kulankhulako madzulo pamene timafunsa maganizo ndiye tione kuti akamva zimenezi mwina akadziunikira zikhala mwa mtundu wanji Yes. you have another story that side Yes, uh, take one more on the local scene. 69,000 households displaced, floods Death Toll Hits 34. Part of the story reads Floods from recent incessant rains have left Dorothy Tsamba, 87, at Robert Village in Traditional Authority Lundu in Chikwawa, a widow. Her husband was washed away by flood waters that submerged their home at midnight. Uh, kusefukira kwa madzi kumene kwachitika chifukwa cha mvula imene yakhala ndithu ikugwa kwa masiku angapo maka sabata yatha iyo uh, mabanja okwana 69000 amdziko muno akusowa kokhala pakadali pano anthu 34 ndi amene amwalira kuphatikizapo malingana ndi nkhaniyi awa dorothy tsamba a zaka 87 a mboma la chikwawa amene amuna awo anakokoloka ndi madzi zili zinthu zomvetsa chisoni kwambiri Yeah. madzi analowa m'nyumba mwawo pakati pa usiku ndikudzadza mmene muja Ah, mvula imene yaononga ija mvula masiku ochepa koma Yeah. yowononga kwabasi yaononga kwambiri because uh, apaso paonekana kuti malawi's persistent uh, food insecurity worries World food program um, mvula ija yachita ndithu kwakukulu kukolola za mbewu kusokoneza anthu malo okhala zambiri zachitika and we see another story in connection to that, to that story kuti zimbabwe delivers final relief uh, consignment to malawi Yes.
tupitirabe kuthandizidwa chifukwa cha nyengo zimene tadutsamu pakatipa so uh, dziko lija la zimbabwe nalonso likuti waneba ndi waneba muja munatero kuti sikhaliratu opanda neba ah, umazasowa njere so Khalidwe. zimbabwe eh, khalidwe ndi chuma Zofunika, mm. very much true and government commits to empower women in malawi media zimenezi zimenezitu yes
ati chani I so? know kuti association of women in media dzulo anakakumana ndi nduna yoona za uh, zofalitsa mauthenga amene wa Shadrack Namalomba uh, kukakambirana ziwiri zitatu kuti kodi mungatipange, mungatilimbitse motani ntchito zathu ngati azimayi mu career, mu sector imeneyi ya media? Asankhiranji kumayang'ana azimayi okha? Ifeyo ndiye chani? Oh no, i- inunso azibambo ngati media ngati pali association yanu mukhoza kupita because it, it meant kuti a association of uh, women in media awo they put in effort to was Okay, represent I see. you can also organize the yourself same. and do the same Alright. I- i- sikuti akakana kuti ayi ino ayi

uh, zinthu zambiri zimene dziko muno timagwiritsa ntchito the same way nkhondo ya ukraine and russia inatipangiranso affect and yet mayiko amenewa ali kutali kwambiri ndi mayiko athu akunoko mukumvetsetsa Yeah, sure. why is it that sitingaphunzire kupanga malonda pakati pa africa and africa chifukwatu kawiri kawiri nkhondo zimene zimatipanga affect ifeyo ma consequences a nkhondo zimene zimapanga amakhala kuti mayiko ake ali kutali ife nkhondo isakutikhudza but somehow we are bearing the consequences To avoid bearing the consequences tiyeni tiphunzire kumapanga malonda mayiko oyandikana. In southern Africa we have Zambia, we have Tanzania, we have South Africa, we have Zimbabwe. Why is it that we can't uh, come pamodzi kunena kuti kodi inu muli ndi chani? What is it that you can, we can trade on? Yeah. What is it that we can uh, you know, you know trade when it comes to trade imakhala nkhani ya gulitsa ndigule you know, eh, the exchanging of uh, goods and services. Why can't we develop that culture of develop, uh, of trading of goods and services amongst ourselves as Africans? Kusiyana kuti akangoti ena ake maiko akwa azungu kwa kumenyana basi ife china chilichonse chisokonekere maiko mwathu. Zoona. It does not make sense. It doesn't. It does not make sense. It doesn't. Well, um, in connection to that story, ndakumbukira uh, mmene dziko lino linadutsa- linadutsanso m'mavuto ena uh, I shouldn't uh, point fingers to the um, government imene ikupuma pano koma kungokumbutsana chifukwa tinali ndi uh, nduna nthawi imeneyi uh, imene imaona zinthu zosiyanasiyana eh, avitumbiko mumba eh, kunali ndithu sindidziwa kuti zimachokera mu office mwawo kaya zimachokera pati koma kunali kuti ayi katundu asabwerenso kuno tanzaniako uh, zambiako kutsekatseka izi ndi izi well koma ndiye tinazaona kuti ifeyo nso we don't have capacity eh? we had no capacity at that particular time kuti tikhoza kukhala ndi zinthu zimene uh, tikanakhala nazo maiko amene anzathuwa atasiya ku panachitikanso mpungwepungwe so i'm just in agreement kuti nthawi zina zake ubale wa pakati pa africa ndi ofunika chifukwa mwina uko kuli zina kuno kulibe kuno ziliko uko kulibe so it's just a matter of kuti tizigulitsana Tizigulitsana kuti titukuke. tisamadalire mayiko akunja kwenikweni kwambiri kwache um, i've got a story kuti malawi digital connectivity uh, project gains mileage um, ndi nkhani izi za uh, digital services mm. eh, uh, malawi muno zimachitika kwambiri maiko akunja mm -hmm. kuti um, anthu amachita nda- amapeza ndalama through digital so kunoko uh, tinatsalira pang'ono so this Ayi, project tatsalira kwambiri oh tinatsalira pakati pakati pang'ono mwanama koma Zoona. kwambiri Mo- the people mo- are already making money Yeah. kutengera ndi uh, whatever creative works they are in that's true and uh, they are benefiting kwambirinso kwambiri ena actually career yao whatever they, how they make money is through that yeah

Macomments aja. masharing so kawiri kawiri you know how munthu pa- naturally ndi munthu okonda zinthu munthu amakonda zinthu kwambiri Za miseche. and people like drama Eh, yes za miseche. so ine ndikhoza kubwera pamene paja ndi gist Eh, anthu ambiri nkutani ndiku- kubwera pamene paja kupanga comment kupanga react Inu mukupanga ndalama. and maybe even asking for more Eh. ine nkumapanga ndalama Eh. so maybe what they call is right now is why is it that we can't use that to make money oh yeah because its like right now we are just doing it i'm not trying to say kuti tilimbikitse ntchitidwe okonda kunenana because at the end of the day zimakatheranso ku cyberbullying oh yeah ndi mlandu ndi mlandu koma i agree with you to say i feel like we can do better we can do better even in terms of monetizing zimene timapanga pa social media yeah content creation anzathu oyimba panopa you know og sejeta tangosiya kugula nyimbo panopa nyimbo imakhala pa youtube for free oh yeah

realist eh, in lomwe march eh, ma- oyimba amene mmatsatira yes akumana
Eh, kuimba pamodzi ndipo mwezi umenewa wa malichi akutchula kuti march madness Mm, and izi zikuchitika pa nthawi imene uh, Eli Njuchi chichitikire ni ngozi ja Yeah. imene inapha bandi yake uh, mamembers a bandi yake yeah wakhala ali chete. Ali chete. Kenako tinamuona anatulukira ku show ya Onesimus vs Armstrong. Oh, yeah. Kenako apapa tinaonanso kuti watulutsa schedule ya mmene achitire ma show. Yeah. Yes. I think uh, Amalawi ambiri tinamusowa. I'm speaking on behalf of many Malawians that we missed him and um, we had wished him well in the panali ma comments ena sipamalephera be anthu ena ofuna kusokoneza zinthu but um,

to qualify ya timalizire pamenepo Tisai- ehe, Chifukwa cha ah, nthawi.
chifukwa cha nthawi ife tathokoza kuti munali nafe kuyambira nthawi ya 5 koloko mmawa imene tinabwera ndithu kuzakusokoserani kuzakulongolozani kuti Pamwiri wathu. kwacha weekend Yeah. it's friday It's Friday. Ah, mapulani ndi ambiri Ah, chachikulu chimene tingalangize enjoy responsibly kulinso Monday kutsogoloko Oh, yeah. and ino ndi month end Month end pa 27 ndiye kuti anthu 27. ena ake mthumba mwalowa Zikhoza kukhala zalowa, but please kuli ma bills kuli ma bills do not forget that don't forget that one uh, ine ndi moses magawa ine ndi Thandiwe Mzumara tithokoze pa makina Gideon Kachala kuonetsetsa kuti tioneke komanso timveke imene tikumvekeramo inuyo tapitirizani kuonera mapulogalamu athu otsatira pano pa kanema waluntha mwakoma nonse